Bhuel do thug mé cuairt ar an siúlóid mór thart ar an lá. Tá méadú suntasach tagtha ar an méid scoláire atá ag freastal ar choláistí samhraidh anseo sna Gaeltachtaí. Sa bhliain 2007, tháinig os cionn 24,000 scoláire. Sa bhliain 2008, tháinig méadú 1,500 ar an uimhir seo. Tá muid ag dul ag caint le Micheál Ó Foighil agus an tOllamh Gearóid Denvir le fáil amach cé chaoi a bhfuil an cúlú eacnamaíochta i mbliana ag cur as dóibhsan. Tá mise mar bhainisteoir anseo ar Choláiste Lurgan, tá Coláiste Lurgan i gCois Fharraige agus deirtear linn gurb é an coláiste is mó Gaeilge sa tír anois faoi láthair é. Bíonn os cionn 2,000 gasúir a thagann chun freastal ar na cúrsaí chuile shamhradh.

déanta i bhfad níos túisce i mbliana ná riamh cheana, ach ba mhaith liom a cheapadh go mbreathnaíonn daoine, tuismitheoirí is na gasúir, go mbraitheann siad go bhfaigheann siad luach an-mhaith dá gcuid infheistíocht airgid, dá gcuid infheistíocht ama. So, níl aon chomhartha go dtí seo go bhfuil sé ag cur isteach ná amach orainn. Caithfidh muid fanacht chun dáta, ar ndóigh, leis an teicneolaíocht agus leis an, le dhul i ngleic leis na hathruithe iontacha atá ag tarlú i saol sa saol digiteach mar a thugann siad air, agus tá go leor ama agus go leor infheistíocht ama agus infheistíocht airgid déanta againn le fanacht chun dáta leis na hathruithe sin. Agus go deimhin an aiseolas atá muid a fháil mar gheall ar an méid atá muid a dhéanamh, tá sé thar a bheith dearfach ar fad i dtaobh cúrsaí a chur ar líne, cineál is ba mhaith linne an tréimhse traidisiúnta atá ag coláistí Gaeilge, sin trí seachtainí, ba mhaith linn é a shíneadh i bhfad thar an tréimhse trí seachtainí sin sa gcaoi is go mbeadh áiseanna foghlama ag gasúir i bhfad sula dtagann siad ar an gcoláiste agus go deimhin i bhfad théis dhóibh filleadh ar an mbaile théis a gcúrsa Gaeilge. Agus go deimhin sin atá ag tarlú. Tá Cláraíonn muid ár gcuid scoláirí anois, bíonn siad ag cláraíocht ar chúrsa ar líne dar teideal Abair Leat. Is clár nua atá ann ach cuid agaibh seo tá le trí seachtainí anuas, nó tá na heagla orthu sna scoileanna faoi láthair ach tá suas le ceathracha míle taifead déanta ag gasúir ar líne,

Taobh thiar dhom anseo tá an t-ionad, céim a dó. Tá trí ionad ar fad ann agus is ón oifig thoir in Indreabhán, a bhfuil Máire Denvir i gceannas ann agus Sorcha Ní Chonaola ag obair in éineacht léi, is ón oifig thoir ansin a eagraítear na trí ionad, ceann i gCamus, an áit ar thosaigh muid i 1973, ceann sa Tulaigh, áit ar thosaigh muid i 1985, agus anseo i Ros a' Mhíl, áit a bhfuil muid ó 1992, agus tá na trí cinn ag imeacht agus. I gcaitheamh an tsamhraidh beidh timpeall is míle chúig chéad scoláirí ar fad ann. Bhuel, níl rudaí uafásach dona, tá na huimhreachaí síos beagán le hais mar a bhí siad anuraidh, ach faoin am a dtiocfaidh aimsir na gcúrsaí is beag leaba a bhéas fágthaí anseo i gColáiste Chamuis, buíochas le Dia. Tuigeann muid go bhfuil an tír faoi bhrú, go bhfuil cúlú eacnamaíochta ann, ach tá muide dóchasach. Níl aon mhaith bheith ag breathnú siar, caithfidh muid breathnú 'un cinn, agus sé an chaoi a bhfuil muid ag breathnú air. Nuair tá rudaí go dona, bíonn daoine ag iarraidh an rud is fearr a dhéanamh dhá gclann. Ceann de na rudaí sin iad a chur go dtí coláiste ar nós Choláiste Chamuis anseo. Agus rud eile, tá tuarascáil foilsithe ansin le cúpla lá anuas a léiríonns go bhfuil an-suim i gcónaí ag muintir na hÉireann sa nGaeilge. Agus seo dhíon Gaeltacht. Seo, breathnaigh thart ar na tithe atá anseo, Gaeilge ar fad atá dhá labhairt anseo. Agus nuair a thiocfas scoláirí anseo, Is Gaeilge ar fad a bheas acub ón gcéad lá den chúrsa go dtí an lá deiridh. I gcaitheamh an tsamhraidh ansin beidh suas le dhá scór, b'fhéidir suas le leathchéad ar fad, múinteoirí agus cúntóirí ag obair in éineacht linn ar feadh an tsamhraidh agus mar sin tá muid in ann seirbhís den scoth a chur ar fáil. Insan ionad nua seo beidh áit. le haghaidh an grúpa ar fad a thabhairt le chéile, le haghaidh damhsa, le céilí, le haghaidh seisiún amhránaíochta, le ceolchoirm agus mar sin de. Agus ansin is féidir a bhriseadh ina ranganna, beidh cheithre cinn de ranganna ann, cúpla rang eile ar a chúl agus páirceanna imeartha agus go deimhin rud nua a bheas ann i mbliana ná áitín bheag le glasraí a chur le plandaí a fhás sa gcaoi is go gcuirfidh lucht na cathrach go mór mór eolas ar shaol na tuaithe, ar an draíocht agus an mhíorúilt a bhaineanns le rudaí a bheith ag fás. Sin é a bheidh ag Páirc Chuimil na seachtaine seo.